a dugutigi n y'a faamu ne bɛ taa awɔ ɔ nin diyara n ye k'an bɛ somɔgɔw fo u n'a mɛn k'an bɛ n buramuso ni denmisɛnw fo ala ka se ni ɲuman ye ni ala sɔnna a ma n hakili b'a la n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye n y'a f'i ye cogo min na a bɛ kɛ ten o bɛ diya n ye yɛrɛ de a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ k'an b'u fo u n'a mɛn awa k'an bɛn
payi payi payi dugutigi ne mago b'e la ee eh, umu sarama e mago tun bɛ ne la awɔ i sigi dugutigi ne mago de b'e la ne nana i ka don ne jigi kɔrɔ ala kama kira kama kana bɔ ne jigi kɔrɔ dɛ
umu ne tɛ bɔ i jigi kɔrɔ n t'i jigi lawaaro fɛnɛ yala a dun kɛra di mun de bɛ mun kɛlen min min kɛlen bɛ o fɔ n ɲɛna dɛ
cɛ tɛ ne bolo ni cɛ tɛ muso bolo i tɛ jate umu o ye tiɲɛ ye yɛrɛdɔnbugukaw bɛɛ ko umu sarama cɛ t'a bolo cɛ t'a bolo nin ye tiɲɛ ye o ɔ cogo e ko k'an k'a kɛ cogo di sisan sa. ne b'a fɛ i ka n ka kɔɲɔ kɛ ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ. ee ne ka kɔɲɔ kɔni. ɛ umu ninnu teliyara ɲɔgɔn kɔ dɛ. e yɛrɛ ko sisan ko ko yɛrɛdɔnbugu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ko ko awa ko cɛ t'e fɛ ko cɛ tɛ umu fɛ cɛ tɛ umu fɛ awa an ma wuli ka bɔ o kɛnɛ kan e ko ko e ka furusiri kɛ k'e ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ɛ umu ɛ ɛ o tuma o layiru de b'i ni dɔ cɛ wa cɛ b'i fɛ de. cɛ bɛ n bolo
cɛ bɛ n bolo cɛ bɛ n bolo.
o cɛ tɔgɔ ye di.
ne cɛ tɔgɔ ye isa. aa
isa. aa
jarabi nɛnɛ y'i minɛ aa isa. ɔ dugutigi n bɛ isa fɛ kojugu. aa ɛ umu i sigi. ee ayi umu i sigi sa ayi o tɛ kasi kun bɔ i sigi sa kana kasi sa. ne jarabilenba de don isa la. ɛɛ umu i makun sa e m'a fɔ ko ne ka don e jigi kɔrɔ awɔ n ye layiru ta i ye ɔ wa n bɛ i ni isa ka furu siri. ee k'a kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ɛɛ umu. yɛrɛdɔnbugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen f'a ka bɔ bɛɛ da k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ abada i tɛ bɔ n jigi kɔrɔ i bɛ kɔɲɔ kɛ i ni isa ka kɔɲɔba kɛ dugutigi o bɛ diya n ye awɔ ala k'i sara ala ka si di i mɔmuso ma ka siba di i fa ma dugutigi i ka tagama ji kan

i dɔgɔmuso a bilama ka ko wa a ɲɛ ka jugu dɛ a tɛ k'a la bi dɛ eh, a kɛra cogo di a ye mun de k'i la tuguni ne uh-uh.
a ma foyi kɛ ne na a ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo dugu kɔnɔ in kɛ o dɔ de nana ni woro ye k'u b'a ɲinina furu la dakabanancɛ o y'a sugu jumɛn faran cɛ ko banna yen de pewu a ma boli ka bɔ a cɛla la ka na a daga cogo anw dala yan n cɛ bɛ n bugɔ dɛ a bɛ n lebu n buranw ɲɛna dɛ a bɛ n ka fini bɔ n na n sinaw ɲɛna o si tɛ nin ta la nin ye cɛ de sɔrɔlen ye farima ne kɔni b'a dɔn kɔni fanta ka yan sigi o ni diɲɛ ko bɛɛ de kɛɲɛlen don e ma nka n y'a f'i ye cogo min na o kelen de don a tɛ bɔ a cogo la koyi yan ye fanta ka so de ye faran yɔrɔ n b'a f'i ɲɛna don o don k'i kan'i dɔgɔmuso nɛgɛn muso jɔn danbe y'a faso ye bɛɛ de sago tɛ i k'i ka diɲɛ laban k'i cɛla la ne ko ne b'e ɲininka e yɛrɛ bɛ dakabanancɛ ko kuma in na dakabanancɛ in jɔn kelen de don n bɛn'a ɲɛf'i ye kana perese cɛ dɔ de nana ni woroden kelen ye yan woroden kelen ɔ woroden kelen kɛ ne yɛrɛ kun hakili la k'a nana ne de bonya ni woro in ye ne ye woro in minɛ n ko n bɛ dɔ walan a la k'o ko k'o ɲimi a ko ko ne kan'a ka woro kari dɛ k'ale ka furu woro de don ɔ ne y'a lamɛn k'a k'a dantigɛ ko bɛɛ n'i bɛrɛ de don safɛ komi fanta valɛri o da ye woroden kelen ye ne bɛ ka sɛbɛ de f'e ye o sinɔn e taara ne ɲini don min u ye woroden bi saba de f'e taara ni woroden bi saba de ye o. ne y'e faamu sa ne b'e lamɛn e k'a ɲɛfɔ n ma ye. woroden kelen in sa. o ye fanta bɛrɛ ye. ne y'a bila fiɲɛ kɔrɔ a kana ja. a ko k'ale ye yɛrɛdɔnbugu bɛɛ de yaala a m'a sakonamuso si de ye ni fanta tɛ. ɔ sisan ne ko n k'a ka taa kɔfɛ a ka tila ka segin ka na jaabi minɛ n k'o b'a sɔrɔ i yɛrɛ nana isa isa naloma kelen hɔn isa naloma fana kana nin kɛ yɛlɛko ye dɛ fatɔ ni naloma olu tɛ nɔrɔ hadamaden na gansan na dɛ i y'a dɔn ala ye a ka alamisani fɔlɔ kalifa fanta la a taara o nɛnɛ a seginna ka na ɔ ni filanan min kalifalen y'a la nin ye n'i ko k'i bɛ nin kɛ yɛlɛko ye a tɛna ɲa koyi a y'a to a ka taa a ka cɛlasigi la eh, fanta kɔni ne balimamuso de don ne tɛna se ka don a n'a ka hɛrɛ cɛ cogo si la kana don dɛ o man ɲi eh, nka farima e ta faamuyalen de koyi eh. dɔ kɛra e ta in na e bɛ ligirikɔrɔ labɔ de la ni fanta nana ne bɛn'a ɲininka e m'a fɔ k'a n'isa bɛnnen don a la wa a ko k'a ni fanta yɛrɛ bɛnnen don a la dugu kɔnɔ yen ɔ o ka nɔgɔ o ɛ fanta tɛ yɔrɔ wɛrɛ o fanta bɛ yan de o a bɛ na ne sɔrɔ yan o n'a kɛra cogo min na n b'a sen ka s'a dan na an b'an bolo d'a kisɛ kan n'a kɛra cogo min na an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ee eh, ala a b'a bolo ye n'i dun y'a to nin ko ka taa ka fanta dan walayi fanta daga bɛ bɔ ne dala yan n'e ma furusiri don fɔ ne yɛrɛ bɛ furusiri don fɔ isa ye o tɛ kolokolo fanta la yan ba taara di i ta dɛ cɛ sɔrɔlen
dugutigi n ceri mɛ a b'i baasi tɛ ne b'i ɲininka o cɛ ka kan ni muso furu ye n'a cira furu ye wa eh, isa ni cɛ sera furu ye a ka kan ni muso furu ye n'i ma furu kɛ ka denw sɔrɔ ni n taɲana don min na a bɛ fɔ k'i banna dɛ hmm. wa bi ne cira ma k'o fɔ aw ye ko nin y'a can joli ye muso tɛ ne bolo n kun ma jɛɲɛmuso sɔrɔ nka bi n ye jɛɲɛmuso sɔrɔ mandela ni piyɛnbɔ de kɛra la n nana aw ka pɛrɛ juno la walasa an bɛ se k'o puru cogoya min na aw ka dugumɔgɔ bɛɛ kunnafoni o la ko n bɛ fɛ ka panta de puru fanta jumɛn ee panta mun bɛ paranw fɛ yen kɛ fanta min furulen don wa hmm, ni muso purula n k'o bɛ taa cɛla de la ni a y'a paco de la ne yɛrɛ n'a y'a kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a yɛrɛ cɔnna ma ka ban a y'a fɔ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen dɔrɔn ko n bɛ fɛ ka panta de puru eh, eh, isa e ni fanta kumana awɔ aw bɛnn'a kan awɔ ayiwa o ye ko ɲuman ye kɛ o kɔni o ye dakabanako ye sa dɛ o de tun y'i nakun ye i nakun ɲana nka isa ne b'i ɲininka o ɔ e t'a kalama ko fanta ye muso furulen ye
eh, ni jugutigi cɔnna ma ka ban e e ko kuma caman kun u b'a fɔ ko faama man jugu dɛ ko f'a kɔrɔsigibaga a kɔrɔsigibaga ye kariba de i b'a bila banni sira kan mun na o tɛ ko ɲɛnama ye dɛ kana to ka cɛw ma dɛ i y'a mɛn banni sira wa ne b'a bila banni sira kan o tiɲɛ min fɔr'i ye dɛ o de man di i ye ni tiɲɛ dun fɔra o ye kuma lasurunyalen ye fanta ma furu bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan o bila bɛɛ bɔra a kalama fo ka taa cɛla la o bɛɛ b'a cɛla la ka na faso la o i m'a mɛn k'a furu sara i m'a furu sako mɛn e b'i pan k'i lɔ k'i b'o furu
fanta furula a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a tɛ kuma caman kun to ye wa dugutigi a y'a fɔ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n bɛ panta puru a diyara cɛ ye n bɛ panta puru a ma diya cɛ ye n bɛ panta puru a ye n ka kuma mɛn wa kariba
a b'a furu
wa ne taara n'i ma sa i bɛ ko bɛɛ ye ɲɛ la an fa y'a la ye ne ma fosi faamu nin ko la o y'o fɔ a b'a furu koyi a tɛ k'a mɔgɔ ye a b'a fɔ a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan dɛ

i t'o fɛ e bɛ jumɛn fɛ tɔn toron tɔn toron tɔn